ndikulandirani ku programu ya lero ya gwede gwede tabwera kuti tidzazukute nkhani zimene zikuchitika kunjako cholinga cha programu imeneyi ndikuonetsetsa kuti inu mukudziwa chilungamo cha nkhani mene zikuyendera musatenge information ichokera kwa anthu ena amene amakhala kuti ali ndi mbali zimene amakonda ndi nkhaniyo amayikamba kuti ikomere iwowo koma pano mu programu imeneyi ya gwedegwede timafotokoza nkhani imene ilili ah, ndikupereka chilungamocho kuti inu muzichidziwa kumeneko ine ndi selina dumbula mukaka ntchito yothamanga nakafufuza kuti kodi nkhani zikuyenda bwanji chilungamo chake ndi chiti pakhota ndi pati pangaongoke kuti tingaongolepo bwanji amayigwira ndi bambo steve kondo banda mundilole ndiwalandire kuti azukute nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero timakondwa kuti mmakhala pamenepo kutsatira program imeneyi komanso mapulogalamu ena osiyanasiyana muli bwanji bambo banda tili bwino takulandirani program ya lero Ah, zikomo kwambiri zikomo kwa basi kuchoka weekend tongotha masiku ochepa titauza anthu kuti mkachisi mwa mulungu simochita izi bwana simopangira ndewu muzikapanga ndewu kunja kwa kachisi Eh, matempa ku church, ayi.
weekend Eh. Eh, tinayamba kumva saturday ku- ku- kum- ku- kumbawa CCAP Ah, kuti kumeneko mkhristu adatisiya ndi atchalichi anatenga kukana Ana- asi- atchalichi cha- cha- cha- cha- anakana E, akuti ayi ifeyo mkhristu ama- samatsata malamulo a mpingo wathu wa CCAP. Chabwino. Eh, E, sitiyimbira, chifukwa choti sitichita nalo mwambo. mwambo wa sitiyimbira. chabwino Ndi anthu ena kumeneko ati mpaka anafuna kupita kukagumula chalichi. oh, oh. Eh, nkhani nkhani imene mpaka kuti anapolisi- mpingo akaniza sono mpaka chofuna kugumula chalichi nchani. ndi chani kubwera la mulungu mm. chalichi china chomwe chili pansi pa lunzu parish chabwino ndithu kumeneko nawo akatolika Eh. eh, wansembe ah, ndi kwaya master eh, ah, kwaya master ati anayambisa nyimbo ya aleluya ndi wansembe zikumveka kuti anapita ah, nacho ndi chibagera nkunkutumula pamulomo chikhale nanu chibagera Cha-

ah, ngati pali kusagwirizana Ah, timakamba kale kuti pali pali gulu ndife anthu tili ndi zofooka zathu kukhedwa timakwiya mosiyanasiyana ya ngakhale tili kumpingo tili ndi zofooka zathu koma tiyeni tipeze njira zokuti zikhoza kuthetsera mavuto athu kusiyana Osati ndewu. ndi kukachita mkachisi mwakamba kale kuti mkachisi muja ndi moyera molemekezeka ndichifukwa chake anzathu achisilamu mm. amalemekeza mzikiti koopsa osati masewera simukapeze izi mu mzikiti chichichisawa mm. mzikiti amaulemekeza poti amadziwa mm. kuti ndi momwe munthu umatulira nkhawa zako mm -hmm. ndi momwe munthu umalandira madalitso ako ndi momwe munthu umayankhidwa chonse chosowa cha moyo wako mm. tsono osalowesa ziwanda zanu mm. kuzilowesa mkachisi sizabwino ngati mufuna tikapange panja pakachisi kandi mm. kuofesi kandi kuti mm. kandi kunyumba kwa munthu eya fine ife mmene muja timapita kuti tikakhuthule machimo athu atikhululukire ambuye atiyankhe zosowa zathu tikamuthokoze Ndikukatenga mdalitso.
ya nde ndithu zidali motero mmamoti tikaphunzire kuti ndewu si solution sitikukayipeza Weekend- komweko weekend yapitayi tiziyambe nkhani zathu zalero Eh, tiyeni tiyambeni kodi bambo banda ah, nkhani ya mapasipoti ili pati 21 days yatha lero tiyambire pamenepo 21 days imene anapereka yomwe mtsogoleri apresident analankhula kunena kuti a department ya immigration atengenso system yomwe anthu aupandu adayitenga chabwino mwina amene mukuitsata kumene nkhaniyi mwina mudali kunja kwa dziko lino kapena munali busy ndi zina kapena munali kosaka mazi mm. eh, mwina mazinso akuvuta madera oh. mazinso ndiwomavuta zoti mwina nthawi yowonera nkhani ya ma 21 days inadutsa oh chabwino eh. mm.
ah, kudabwera nkhani yokuti anthu ena aupandu atenga system ya nthambi yoona zolowa ndi kutuluka dziko muno ya immigration mm. yomwenso imatsindikiza ziphaso zolowera ndi kutuluka dziko muno ah, ma passport Chabwino. kuti anthu ena analowa mu system ndikupanga hack chizungu chake eh, kunena kuti amayilamulira anthu ena kusiyana ndi kulamulira ku immigration iyo ndi anthu amenewo akuti amapanga demand ndalama ndalama zake 2 kodi amati mwayi 2 billion eh, 2 billion malawi kwacha a president atapita ku parliament ananenetsa kunena kuti boma lawo silipereka ndalama Sapereka zimenezo. ndalamayo. ndipo anauza ku immigration kunena kuti system imeneyo ayitenge pasanathe masiku 21 ndipo ma passport ayambe kupangidwa kupangidwa print Chabwino. nde tsiku lija latha lero mmbuyomu amatiuza kuti apanga recover ah, 90 zimamveka kuti ayi data yasowa atayipanga recover anayibwezeretsa Ah, kodi kodi data ndi chani information chimene- Information yokuza- uthenga wofunika ofunika wa anthu omwe mmawuza kaya ma fingerprint Eh. kaya kumuzi kwanu ndi kuti zinkamveka kuti zimenezo zasowa zomwe mmalembetsa Mmalembetsa zikasowa. mmalembetsa pa fomu zija nkudzalowetsa mu computer koma ananena kuti zimenezo tazibwezeretsanso zonse mchilichimake Amarero. nde lero timayembekeza kuti tiona pasipoti yoyamba kupangidwa print kuti ndiye tayipulinta ndipo tikanadikirabe kumene ah, tikuuzani lachinayi kuti kodi Eh, zili bwanji? eya Chabwino.
tidakali mofufuzabe kuti mwina kapena ena alandira kapena ena a- a- ala- Ya mufufuzebe ntchito. Eh, eya a- apatsidwa pasipoti Ngati yang'anire chithunzi. komano ah, kunali bungwe lina la concerned citizen uh, movement at people power yeah, concerned citizen malawi people power movement iyo inalemba kalata chabwino pa 1 march kunena kuti pa 12 march tsiku la lero likufuna ayambe kupanga mbindikiro eya tidayika ma ma department ya immigration ku lilongwe ku blantyre Inde. mangochi ndi ku mzuzu chabwino Ah, ponena kunena kuti akuti akufuna kuti a president achotse mkulu wa immigration achotse nduna ya za yowona za, za mdziko mm -hmm. homeland mm -hmm. uh, komanso mapasipoti ayambe kupangidwa print, print. chabwino ndeno uh, kalata yomwe dc waku blantyre mm -hmm. dc yaku blantyre anayankha mm. anayankha kuti mm -hmm. uh, amene wawa sakuwavomera kuti apange uh, mbindikiromenewu uh -huh. chifukwa wani umene uh, uh, akuyesetsa mm -hmm.

akapatsirana matenda kapena kukokoloka ndi madzi ndi zifukwa Chabwino. zina nde iwowo abungwe limeneli akunena kuti aona kuti atani akugwirizana ndi kuti kwa mawu yawo Usanayimire auza zotani. pompo, Yeah, usanayimire pompo. oh, chabwino. akufunabe kuti madimands awo zomwe akufuna kuti passport iyambidwe kupanga print Chabwino. ati kulilongwe anauza kuti kamba ka zifukwa za chitetezo ah, ndipovuta kuti Oh, ndizosiyanasiyana zifukwazo. Yeah.
Kutengera- oh, chabwino. Yeah, ndipovuta kuti tikuuzeni kumangochi anavomereza okha bungweti kuti anapereka kalata mochedwa Oho. eya kumangochiko mpaka Mangochi apanga print ma passport eya nde pakali panopa nkhani pa passport imeneyi koma anena kuti passport siyofunika kwa Kwa okhawo munthu amene yekhayo ayinawo. amene afuna passport munthu amene afuna passport uja amathandizabe chuma cha dziko lino Akanyamula munjira china chake zina. chimene chitithandize. kudzera ku mabanja athu kudzera ku business ah, kudzera mu zinthu zosiyanasiyana ena ndi ma truck driver amakatenga mafuta a galimoto ena amakatenga mankhwala ku chipatala Ah, ena amakatenga katundu osiyanasiyana amabweretsa mdziko lathu lino paja musaiwale kuti dziko lathu lino chuma zinthu zathu za dziko za chuma Mulungu. timatenga kunja ya ah, mwina truck driver amene amakatenga face powder passport yake yatha nde azimayi nonse simuphoda Mm, ndidza- tikhale mwanyamata tokhatokha mwaona mdziko Eh, truck driver amene amakatenga meshi ndekuti passport yake apake koma expire, manerozi ikukanika. apezeka akanika kupita ndekuti amene amakatenga mabelo omwe ambiri tili mbizinesi ya mabelo omwe timavala za mmabelo ndekuti siziyenda tsono Siziyenda. chake timanena kuti pa passport Ndofuna. Ah, amatha ikhoza kukhala kuifuna ndi munthu mmodzi koma ndiyothandiza kwambiri ku chitukuko cha chuma ku chitukuko cha dziko Cha dziko. ena ena anabwera aluza ntchito zawo musaiwale Akanika kubwereranso. passport inapanga expire anabwera kudzaikonza kumalawi kuno ndikumana ndi vuto ilili kumene kuja kuntchito kuja sangamadikirebe alemba munthu Eh, wina maiko ena ndiovuta Eh, ya kuti ayi ntchito basi. singayimeyi ena afuna apeza mu south africa kuti apite mmene kuja azikagwira kaganyu Azi- Akanika azi- kupita. azitumiza thandizo kunoko kuti banja lawo liziyenda bwino tikapumulire kaye Chabwino.
muja ndi mmene tikuchitira programu ya lero ya gwedegwede tikamwera madzi tibweranso chigawo chachiwiri cha gwede gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo mu programu ya lero tikukondwa kuti muli pamenepo kutsatira zochitika mu programu imeneyi bambo banda takulandirani chigawo chachiwiri ah, chipitirire Anthu 7 aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa u vice president ku mcp kwacha kunjaku eh?
Ah, nkhani paja ya convention ah, zikuyambika ndithu zipani chaka chino nzoti zipani zambiri zikhala zopangisa misonkhano yawo ikuluikulu kusankha adindo okuti ayendetse chipanicho kwa zaka zina 5 Chabwino. ndi zipani zambiri zimapita ah, kumsonkhano waukulu patatsala chaka chimodzi kuti chisankhe mtsogoleri chisankhe vice maudindo osiyanasiyana Chabwino. Ah, nacho paja mcp udf dpp DPP ah, ah, si izo wa utm sinalankhule Sinalankhule kalikonse. koma ndi chikhulupiriro chonse kuti nayonso utm ndekuti ichita chisankho chawo PP kumene kucha bwino ya pp so nayonso ikuna kuti kupita ku convention ah, chaka chino zisankho zosiyanasiyana nde kumeneko ah, kumveka kuti pampando wa vice president Mhm. first vice president wa chipani chimenechi cha ma kuli anthu 7 Oh, oh. amene akuonetsa Aonetsa chidwi. mphekesera zomwe zatipeza zikutero chabwino koma anthuwa sanatitsimikizire mayina atchulidwawo nde tidikira kaye sitiatchula kaye panopa pokhapokha atitsimikizire Atsimikizire. ya kuti ndi iwodi zomwe akunena anthu ena amene akupangirani kampeni paja kampeni kuchitika pansipansi Eh, amati koma ndiwa mukudziwa kunawa. kuti kuli anthu 7 Oho. nde pa mpando umene uwu zomwe zikuonetsera nzokuti munthu amene azawine mpando wa vice president ku mcp mwina ndi amene akuoneka kuti akhoza kuzakhala running mate wa achakwera Oho. eya Chabwino. pa mcp ikumanena kuti ipita yokha Oho, eh, zamgwirizano sakuzifunanso Yeah. oyi dpp ikumanena kuti sikupanga mgwirizano ndi chipani china chiyonse tikulowera tokhanso naonso enanso mzipani zina kuzomakambanso tife sitikupanga mgwirizano ndi chipani china afuna chilichonse kupita okha ndiye zikuoneka kuti amati awineyo ndiye kuli mamulumuzana akuluakulu omwe akupikisana pa mpando umenewu Chabwino. eya koma akatitsimikizira akatiyankha mafoni samatiyankha mafoni mafunso kuti ndizoona kapena nzabodza tikuuzeni Ah, pa position paja ya general secretary pomwe pali a Mkaka ah, pakupikisana anthu enanso 5 Oho. abweranso Iwo kuonesa ngati pochidwi. sikisi. Ah, abweranso kuonesapo chidwi Chabwino. nde pali director of youth ah, director wa achinyamata omwe uli mpando wa richard chimwendo banda palinso anthu ena 7 Oh, oh. amene abwera kuonetsanso chidwi Chabwino. kuti nawonso akufuna mpando Chabwino. nde kuli mpando wa treasure general msungichuma pali anthu atatu amenenso abwera kuti akufuna kupikisana nawo pa mpando nde kuli director wa azimayi palinso atatu amene akuonetsanso kuti akufuna kupikisana nawo pachani pa mpando ambiri akubwerabe Achabwino. eya ndi akawina pamenepa ngati chitazawina chipanicho kaya chizaluza anthu amene afuna kupikisana ndi atiwo Ndi amene ndi amene wa- wawa chabwino. zimenezo nzakuchipani kwawo Chabwino. eya ndithu tus- ah, mayi chabwino Selina. eh, kukuoneka kuti kwacha nkhani zake ndi zimenezo chabwino timalize ndi nkhani bambo banda bungwe la sisati uh, lauza boma kuti auze contractor amene anamanga sukulu makalasi makamaka ku sukulu ya machinga akamangenso zikukhala bwanji akabwereze zimene adachita kapena zachitika motani Ah, kuli zithunzi zomwe zikuyenda ma Chabwino. social media mu. Chabwino. kuonetsa maklasi ena pa sukulu ya pa machinga secondary school omwe akuoneka kuti mtengo wake ndi wa 2 billion Oh. ah, malawi kwacha mene amamangira sukulu akuoneka kuti a- a- a- a- amatuka plaster kunjaku Oho. nde mkatimo zikuoneka kuti ndi zidina zosaotcha Ah, Hmm. ndi zidina zopangi zo- zongombedwa kumatope koma sizinawotchedwe ah, ndikumanga ndikuzikhala ngati anongopaka ka simenti kunjako Oho. nde simenti yo yakakatuka no wa- Kenako wakakatuka, uona waika- zamkatizo. waika mambala mphanda Chabwino. ndikuona zamkatizi zomwe mabungwe ambiri komanso bungwe limene la sisati likupempha boma kuti liuze contractor amene anagwira ntchito imeneyi kuti mwina akabwerezenso akayambirenso one kumanganso Sukulu. sukulu imeneyi Chabwino. chifukwa chakuti imeneyo ndi misonkho Ya ya Malawi. malawi Pachitika chibwana. komanso pamakhala ma standards omangira chinthu cha boma Ehe. Ah, chinthu cha boma ndi process kuti chimangidwe chifike poti ndalama zaperekedwa yes Ah, mwina boma tikufuna timange kalasi sikuti amangodzuka a steve katengeni kamangeni pali ma processes osiyana siyana Apeza amati amati za oyenerera. mabidizi apeza oyenerera ali ndi capacity komanso building ija ikamamangidwa pamakhala anthu omwe amazayendera kuti pena kuntchito pali kukhala bonse bwanji kumaona Ehe. eti si contractor yekhayo komanso anthu omwe ali ndi udindo Ozidziwa bwino, omazaona kumaona mm. komanso anthu omwe amala chinthu ja chikatha asanachipereke kuboma chimayenderedwa anthu amenewo amagwira ntchito yawo bwanji Ndiye funso Amayang'ana lomwe- chani? lomwe anthu akufunsa chabwino ndeno ni maprojects angati mwina pachitika nkhani iti pachitika nkhani Imeneyo. imeneyoyo chifukwa iyi sinathe zaka zambiri mmene mulingo wake umayenera kukhalira tikupeza kuti pachitika zoterozo chifukwa chake anthu akudabwa nazo anthu akufunsana anthu akunena kuti kodi zinthuzi Zinayenda zikukhala bwanji?" motani ndeno akufuna kuti boma liuze contractor komanso si contractor yekhayo yoti tizinena pano ndakamba kale kuti kuli anthu kati pa district level Eh, omwe amakachiyendera chinthu eh, amakaya ngati ka chani. ka ndiye dc area development committee nawonso amakhala yopangira kandi involve mmenemo amatani Amapanga chani. samaona samatani kumano izi zimakhala ngati tikutayitsana nthawi tikutayitsa chuma cha dziko chikanatha kupangira zina tizibwereranso pakuyenera pakhale malamulo okhwima kuti anthu amene asanagwire ntchito yabwino chonchi adzilandira chilango Kwabasi. chachikulu Mm, tawe patachedwa azilandira kalaa. chilango chachikulu chifukwa kumalawi kuno koma zoti anthu amagwira ntchito yokuti si yabwino koma mwina mawanso adzagwiritsa ntchito omweyo ndi anthu samaona kuvuta kwake kuti awo olo titapanga chakuti Tibweranso loti akatiitananso, chakuti. Eh, eh. eh, tipange chakuti

ine sivuto ndi yofunika kuti nkhaniyo ifufuzidwe Ah, tikhozanso kumada munthu okuti mwina iye anongozidwa mwina napange zidakhota ntchito kutsogolo kwina kwache uku ndimene zimakhalira maprojects aboma ambiri amakhala choncho kuna anthu ena akali phe pena pake ndithu eh Eh, adziwa Koma- kuti ichi kuti chilakwike panachitika koma zakuti ah, timva kumbali ya zonse kuti kodi Ah, zinthu zimenezi zinayenda bwanji komano tingopempha kuti tikapanga ma projects okuti ndi a anthu Ah, chifukwa chinthu cha anzathu a Malawi eti Kwambiri, misongo azikhala Ronaldo olimba Ronaldo. abwino okuti athandiza pa chitukuko komanso chuma cha dziko lino kuti tisakabwereze kapena kumalozana chabwino zala eh tu ine nkhani yake ndili Chabwino. ndi imeneyoyo tikumbutsanenso Timayimba nyimbo yobwerezabwereza mtendere pandale ndofunika ndofunikira ziwawa pandale sizofunikira kuyimba nyimbo zonyozana sizofunikira kutukwanana sikofunikira kuyima pasonkhano kunyoza anzanu sizofunikira zikhale ndale zokuti Za mtendere. za mtendere za mfundo kugawa zinthu ndikoletsedwa Eh, si- Koma. kugawa zinthu Yeah, mumapitiriza a

akugulireni mabokosi Eh, akutani eh, akutani mm. yeah, ngati shadoyo ali ndi fundo koma kuthekera kuti akugulireni bokosi alibe Eh. chifukwa choti musazamuvotere MP yeah. chifukwa sanapereke wina chakudya. akhoza kukugulirani bokosi koma alibe nanu chikondi Zimachitika.
zimatha kuchitika iye fane kunabwera fundo imeneyo yogawa zinthu tsono anthu ena pano akuoneka ngati achikondi akulira nawo maliro oti si awo Mm, ashado. kumakakumba

pano olo mutawauza kuti tandiberekeni mukandisiya apa Eh, Ashado. tiperekezeni kuchigayo akubereka Eh. olo panopa mutanyamula mphale Eh. ukayika pakhomo pa ashado kuti anyamula apitise kuchigayo zitheka chifukwa chakuti akufuna mavoti ake afuna mavoti akufuna mavoti ake nde amadzipereka ndithu koma kwambiri ndikuvotera amene adzakutetezeni ah, adzateteze misonkho yanu Kwa basi. adzapange zokuti ana anu adzakhale ndi tsogolo lowala maphunziro abwino aphunzitsi akulandira malipiro abwino akapita ku chipatala mankhwala akupezeka Kwa basi. anthu pa bedi limodzi ana sakugona 5 ah, zipinda zogonera kuchipatala ndi zambiri ah, matoileti aukhondo Madzi akupezeka mtunda woyenda kupita kuchipatala si wautali madzi madzi akupezeka pena paliponse madzi abwino misewu yolimba masukulu abwino anthu onena fundo zotero ndamene inuyo mukuyenera kukhala pansi ndikulingalira fundo zawozo tisheti siyipanga chitukuko kwa basi t-shirt siipanga Zitenje. chitukuko mbale yodinda nkhope yawo siipanga chitukuko eya ndiyeno ndofunika kuti kukhala munthu wosamala timakamba zokuti mukhoza kukhala wa chipani cha selina koma kukavotera kandideti wa chipani cha Chifukwa cha Maxwell. mfundo zake.
chifukwa cha mfundo sizongonena foti ndine wakuti ndikuti ndiwina vuto lomwelo ayi izi ndi zomwe zaononga dziko lino pongovotera chipani Chifukwa choti chifukwa mwakonda chokuti munthuyo ine kapena ndimachoka zakawani. chigawo chino pongovotera foti ineyo ndine wakunsanje ndikuyenera kuvotera mzanga wakunsanje zaononga chitukuko cha dziko lino tayika m'mipando anthu osayenera chifukwa chosankhirana zigawo Eh, chibale kudziwana ayi ndi akwathu akumudzi kwathu zimenezozo zilekeke mdziko muno titenge zilekeke mfundo. mdziko muno komanso malonjezo ena ndi abodza akuluakulu tiziuzana chilungamo malonjezano ena ndi osatheka ndongofuna kutinamiza tiziwe kufunsa mafunso tiyeni tiziwafunsa ndi mafunso kunena kuti kodi lonjezo mukutiuza lidzachitika bwa Liza- lizatheka bwa Mapulani munthu akukuonani. sangakuuze kuti angamange flyover kuchoka ku mulanje kukafika ku blantyre nsewu wammwamba umenewo Adzifunsa. fa malonjezano ngati amenewo abwera Ehe. ndimanga nsewu wammwamba ochoka ku mulanje kupita ku lilongwe kuti musamavutike ndi traffic jam kukamulumikizira chakulilongwe amenewo ni malonjezano abodza mudzafunsa kuti lizatheka bwanji Eh, zayenda bwanji? ndalama za zimenezo Muzazitenga muzazitenga kuti? kuti Mm. achinyamata akuyenera kupangidwa empower chifukwa dzikoli ndikunena kuti likusintha dzikoli sikuti anthu amaluza ntchito chifukwa choti chuma chokha chalowa pasi komanso kubwera kwa tekinoloji malawi pamene ali lero mu zaka 5 zikubwerazi technology ipita Izakhala kuti patsogolo. yasinthiratu, eh, technology pabwera ikapita zinthu zina. patsogolo ntchitonso za anthu zimasokonekera ndiyeno kodi technology pamene ipita patsogolo ntchito kuti amagwira anthu 10 chikugwira chimatchini chimodzi anthu 9 aja

chinthu kukulembera script Eh, kukuwerengera kungochiuza kunena kuti kuti tapanga zakuti tatipatse zakuti. mawu akuti akuti kukuwerengera ngati news zikuchitika ndikubwera Zikutheka. kwa technology for dziko lopita patsogolo so dziko lopita patsogolo ntchitonso za anthu zimatani Zimakhala Zi- ziku- ziku- lero tikhoza kumakamba za mamega farm kuti mamega farm akhoza kulemba anthu 5000 pakamodzi Koma tikachedwa Koma nazo pamatha zaka tsiku lina, 5 uzapeza kuti food production ikukula mamega farm tayamba kufuna kutumiza katundu wambiri kunja anthu amamega farm aja azafuna kuti abweretse machini kuti zinthu zichitika mwansanga Zithamange. kubwera ngati mumakolola munda anthu 50 kumabwera galimoto imodzi amene amayendesa driver mmodzi amene amakolola china angozungulira chilichonse ndikumalizamo tsono anthu amene ajawa Apita kuti? pakuyenera kuzakhala mfundo zabwino kuti kuti anthu amene akuluza ntchito kamba kuti teknoloji yathu ikupita patsogolo eti Tiwa anthu tikufa amene wawa bwanji? kudzakhala ngongole zotani tidzapanga empower bwanji achinyamata tidzapanga empower bwanji zinthu zina zimenezo zomwe tikuyenera kuyang'ana tikamayang'ana mamanifesto anthu amene wawa amanena kuti wamisala adaona nkhondo timayankhula zinthu ngati ah, tapenga Kuti usiku kugwira koma ntchito. timayang'ana patsogolo kuti zizayenda bwanji ndipo tikudziwa Chabwino. Kale- ndikupatsani chisanzo china kalekale

anthu ena ntchito zizikhala kuti zikutani zikuvuta nthawi yake sikunali mafoni bureau mukukumbukira Eh, town kuliwa mosema makayi anthu ntchito mafoni pamene tikagwira bureau, eh, inali inali imeneyo. mafoni bureau Eh. imene ija Inapitanso. phase imene ija yapita chifukwa cha technology lero kuli awa Airtelowa tsiku lina mpambawa amene aja ose aja tsiku lina simuzaona Zapezeka zoti chifukwa kwabwera chakuti zinthu zinaso. kaperekedwe ka ndalama ano mu- mu mashopumo akupanga adopt kuti uzingopanga ma- umachani Uzingogula wallet, makodi, wallet, ungopanga uzingopanga scan, scan, eh. sudzakhala kuti ukufunanso Ukufunanso kuti ndalama upite azo, pa Mpamba eh. kapena utani kapena pa airtel utani technology ikupita Ikubwera. kusozozo mukulipirira chani ndenofunika kuti kodi anthu awawa awa Mm, tizapanga nawo bwanji amene wawa

ibilizi oh akhululuka manzi dziko linolo tikuberekana kwambiri kwa basi izozo tifune tisafune ndi zomwe zapangisa kuti tiononge chilengedwe ale Chiwe- afuna chiwe- chiwerengero sichionongeka. apeze malo olima ifinitu inde mankhwala akubedwa ku chipatala sitikukana komano chifukwa cha kuchulukana mankhwalanso sakulimba pa chipatala Sangakwane.
chifukwa budget ya chaka chatha ya mankhwala ndi yomweyonso budget yomwe tikugwiritsa ntchito panopa pa chipatala chathu chomwecho komano population yakwera yakwera eh. so odwala mutu ndi ambiri ngati kumadwala mutu chaka chatha kumadwala mutu 5 pa chaka panopa amene akudwala mutu ndi anthu 20 panado ameneyoyo sangatenge Sangakhale chimodzi mwezi modzi, umodzi sagwira ntchito. sono tikamakamba nkhani yoberekana komanso tibereke ana kuti titha kuwasamala Kwa basi. ndi kuwaphunzitsa

koma nkudzakhalanso zitsiru ku dziko mm. komano adzakhala chuma chanu cha inuyo ngati mungaphunzitse bwino kuwapatsa maphunziro abwino tsono mm. maphunziro abwino mm. sophweka kulakusochipa iyi date yake ya lero eh. chabwino timalize choncho tengera ndi nthawi tathokoza kuti tinali limodzi program ya lero zikomo kwa basi umu ndi mmene tamalizira program ya lero ya gwedegwede kulangizanapo kukumbutsanapo kuziwitsana kuti kodi kunjaku kuchitika zotani pa camera maxwell frank pa makina wathu wathu emmanuel tambala pa fcc wonderful chaipa ine ndi selina dumbula Mukaka pitirizani kuonera ma programs ena otsatira gwede gwede